aka m bụ Chiso Nnatugo Starlord ọkpụnyere nkịta na uru ala ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo ị ka so na ndị na-asị na anyị shi Israel I want you to have a rethink ndị Igbo enweghị anything we have no affinity with Israel I want you to go back to that your Bible

that's what you mean by ịsị na anyị si Israel I want you to know achọrọ m ka ị mara na ndị Israel wụ Caucasian they are white people anyị enweghị ihe jikọrọ anyị na ndị ọcha we are different species of human a bịa na e nwere ọkụkọ Igbo nwee ọkụkọ agrik nwee nke ndị oyibo nwee eghu Igbo nwee eghu Hausa otu a ka ọ dị na mmadụ eghu igbo shi from ala igbo olugbu igbo shi from ala igbo mmadụ igbo bụ na ala igbo ka e kere mmadụ igbo e nwere agụ ebe a nwee nke ndị ọcha enwere some animal a ga-asị gị na ọ dị native to America it is not found in Africa the same way enwere some human that is not found in Africa we ndị igbo bụ n'ebe a ka e kere anyị n'ebe a ka a ga-afind ndị ojii onye ojii ọbụla gara na Europe ma ọ jere na Asia ma na ọ ebe a ka o si wee jee there

we are from Europe from the Rhineland in the western Germany that is where the Ashkenazi tribe na-eclaim na ha wụ Israel today si they are wanderers ha dị ka ndị Fulani Europe hatiri ha kpamkpam a na-achọ ụzọ e shi edispose ha because they are racist ha na-akpa oke ha makwara ihe chi ha gọziri ha but enweghị ihe jikọrọ anyị na ha Hitler rigo n'oche ọchịchị tụtụrụ ha niile na-egbu na-egbu ha one by one de because Europe egbuo ego ọ bụ tudo before izi before Hitler a na-egbu ha a na-egbu ha because of mkpọrọmasị e nwere n'ebe ha nọ they originated from the Rhineland in western Germany ebe a ka ha si and Poland

where are other tribe if the story ha gwa bụ eziokwu enweghị obodo bụ Israel prior to 1947 48 e nyere ha independence because since ha na Germany alụọna ọgụ since egbuona ha ọtụtụ there is no way ha si ga-anọ as one country just like Nigeria na Biafra alụrụ ọgụ ịhapụ Nigeria na Biafra ha ka biri as one country wụ problem because onye gbara mmadụ egbe ana-awa ya mgbọ so ịhapụ Germany na ndị Yehudi a Ashkenazi Ashkenazi people ịnọ as one country bụ time bomb ọ dị suppose maka ihe gburu nne oke ana-ekwe ụmụ ya si anya so achọrọ m ka ndị be anyị ka na-eche na anyị si Israel ma ọ bụ anyị bụ nke a ka ha pụta from that mentality enweghị obodo bụ Israel is Isis Ra and El combination of that three Canaanite god deity ka a na-akpọ Israel Israel the sun god which is the, the Isis which is the god of magic and the healing of the Canaanite uh, of the Kemetian people Kemet eh, eh, eh, ancient Kemet then Ra the king of all gods the god of the sun of the Kemet of the Kemet people and then El the Canaanite that is Canaanite are these people a na-akpọ Palestine ndị a na-akpọ Palestine ọha ka a na-akpọ Canaan Canaanite the original name bụ rejenu and jahi ọ ihe a na-akpọ ha rejenu and jahi people enwere upper rejenu and lower rejenu lower rejenu upper rejenu ndị a na-akpọ palestine today ndị a na-akpọ palestine today o nwere upper rejenu and lower rejenu and jahi ka a na-akpọ lebanon and ascalon ọ ha wụ Canaanite people they are the real owners of that land the invaders which are ndị a na-akpọ ndị Jew today ndị a na-akpọ ndị Jew today were invaders they came and grasp that land from them usurp that land from them because ọ bụghị ha nwere ala mgbe Britain jiri conquer the Canaanite people after the second world war they take that land they took that land from Turkey because ọ Turkey nwe Jerusalem ọ Turkey nwe those areas after the second world war ka ndị Britain take hold of that land werezie ya instead of ịhapụrụ ndị as independence ha werezie ya nye ndị a na-akpọ Ashkenazi people then a kasịrị lot ọ dị three country eji cast lot Argentina Uganda and that British Palestine which was formerly the uh, territory of Turkey are you getting me then nza nza efere the lot a kasịrị ma na British Palestine then these people had to be vacated in that area now they are claiming the whole area and an igbo man will tell me today na na anyị si israel ke ka anyị si siri israel ndị ọcha ka anyị si na ha anyị need to have a rethink enweghị ihe jikọrọ anyị na ndị Israel ha bụ ndị ọcha anyị bụ ndị ojii enweghị ihe jikọrọ anyị na ndị Israel enweghị ihe jikọrọ anyị na ndị Jew or Judaism the real name abụrọ Judaism their real name Yehudi Yehudianism the religion agaziere unu follow repost aka m Chiso Nna Tugo Star ọ bụ onye nkịta ruru ala